welcome to olivia media um, makamaka mmene tifuna tikupasireni nkhani uh, mwatsatanetsatane kuti koma chachitika ku israel ndi chani chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga ndi chani so khalani pompo amene simunapange subscribe to our channel please subscribe and you can also share comment and like za anyamata 45 amene amangidwa ku israeli nkhani ndikuonetsetsa zambiri zikuyankhulidwa komano chenicheni chapangitsa kuti izi zichitike ndi chani chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga ndi chani anyamata amenewa atapita kumalo kumeneko apart from zina zomwe zikukambidwa akuti anatenge- anapatsidwa ngongole ya 160 uh, 1650 US dollars. nde mkufotokoza kwawo anauzidwa kuti 650 ndi ya ma logistics ma transport ndi zina zotero 1000 ndi yawo 1000 us dollars ndi yawo yoti awayikira ku akaunti and ku akaunti kumenekoko nkuti ndalama imeneyo azikayigwiritsa ntchito ali koko pokhala kuti akakhala kuti akuyamba kumene ntchito ngati ka upkeep choncho so zinapezeka zoti 650 ndiyo ya transport yomwe ananyamukira kupita kumeneko 1000 itayikidwa ku akaunti kwawo anadzakhala odabwitsika kuti maejenti amene amapanga nawo deal amapanga ma, ma, ma, ma, ma arrangements onsewa anawauza zoti ndalama ija ayitenga ayichotsa ku akaunti kwawo so iwo anangokhala odabwitsika so ziliko zambiri zimene zimachitika kumeneko ati kulipidwa malipiro osatani kodi osakwana kutengera ndi mmene anasainirana so anyamata aja anapezeka zoti athawa ku mafamu kuja ndikupita kuti kodi ndikupita kwina kumeneko amene amalipira bwino makamaka ngati makampani so kampani imodzi mwa iyo ndiya ati amakonza ma biscuit so kumeneko ati amalipira bwino kwambiri so eni ake mafamu aja ati anapezeka kunena kuti anawapanga report anyamatawa ku immigration so a immigration anapita ku makampani kumeneko ndikumakatani kodi ndikumakagwira anyamata so pali zithunzi zina khalani pompo zimene komano its very disturbing kuti anyamata amenewa amapanga resist arrest koma anapezeka zoti amachitabe ka force ka force kakeko its up to you and I to judge kunena kuti komano inali nkhanza kapena sinali nkhanza so yeah tiyeni timvetsere ripoti kuchokera kwa austin chipeta amene amagwiranso ntchito uh, ku ku israeli komweko afotokoza tsatanetsatane ya zimene zinakhalira komanso anyamatawa malipoti amene amapereka kwa a, bambo austin makamaka pa zimene akukumana nazo nkhani imeneyi ndiyoona kucha kwa dzulo chakuma 03 kapena 04 am pa 1 may ndi pamene tinamva kuti kunabwera a immigration kumalo komwe anthuwa amakhala ndiye anagwira kumeneko pano kukuteroko ali m'manja mwa apolisi chachitika ndi chiyani kunena kuti anthu amenewa afika ndi kunena kuti amangidwa koma chonsecho boma la malawi lidatumiza kumene ku israel kuti akagwire ntchito za m'munda ndi zina zambiri chachitika nchoti anyamatawa atabwera kuno anafika kuno bwino kumagwira ntchito kuno bwino koma kumafamu kuja kumapezekabe mavuto ena amene amakhala ngati ena akudandaula chifukwa choti amati makobiri amene amalandira iwo samagwirizana kwenikweni ndi mgwirizano omwe unali awosainiridwa iwowo ndi maejenti wapapepala mwachitsanzo um, uh, masalale awo kunoko anali oyenera kuti azikhala eh, the minimum uh, is it government minimum wage ya 30.61 shekels per hour so anapezeka kuti ma farmers ena amazawapasa ndalama zocheperapo according to what they wanted to give so atakhala ndi mavuto amene aja

koma kwambiribe, enawo amakhala akudandaula chifukwa cha zimenezo. Anyamata ena amene analibe kupirira, they were not patient, anaganiza zoti angothawa ku mafamu kuja. Ndi pamene tinayamba kuwalangiza chimodzi chimodzi, vuto la kuthawa ndi izi, izi, izi. Koma mbali ya anyamatawanso amaoneka kuti ndi amwano zedi. Pena pake zimadabwitsa, koma kuchokera ku mudzi kwathu. Komabe. Tinalimbikira kulimbana nawo mchere mchere koma sanachedwe anapezeka kuti anachoka ku mafamuko si lero ndi kale cha mu January, February anachoka ku mafamu kuja kukagwira ntchito zina. Nawo mgwirizano wawo ndi woti iwowo pamene akupita ku mafamu akuyenera kugwira ntchito ku famu kokhako asapezekenso kwina. Ndiyeno Mafamazi aja chifukwa anakhala ngati aluza aluza antchito komanso bizinesi yawo sikuyenda bwino ndiona ndi amene anakapanga ripoti ku immigrationiko ndiye iwowanso anyamatawo amatengedwa ndi maagent madobadoba amene amagwirira ntchito ina kampani mwachitsanzo ngati kampani ina ya diamond biscot imeneyo ndi kampani yayikulu kwambiri yomwe amalawi almost onse amene anathawa mbali ya Tel Aviv amakabisidwa kumeneko ndiye akuti kaya kumenekonso kuli manyumba kuseri kwa kampaniyo komwe amaabisa anyamatawo ndiye zikuoneka ngati kuti eh, zinadziwika chifukwa zinaleka kukhala za chinsisi anyamata aja amaitana anzawo bwerani kuno kuli ndalama kumafamuko kulibe ndalama ena amakopeka kupita ena amakana ena kupanga ripoti kwa mabwana awo kuti anzathu akuti ali kuwa kuti kuli ndalama zambiri nde tiona chifukwa cha zimenezi anthu aja anapanga ripoti ku immigration ndi momwe anabwera dzulo kuzazidzimutsa anthu nde awagwiratu chabwino a immigration ayankhulapo zoti chani chiwagwirireni nyamatawa um, komanso mwina boma la malawi silinayankhulepo china chilichonse pa zimene Ah, ine sinayankhulenso ndi wina aliyense ine ndikungoyankhula monga woyankhulira anyamatawa chifukwa choti ndimagwira nawo day in day out komanso ah, ah, kunoko marediyo sitimvera kwenikweni chifukwa choti chiyankhulo chomwe amayankhula iwo ndi zomwe ife timamva nzosiyana amayankhula Chihebri nde sindingadziwe kuti immigration ya israel yanenapo chani koma kuti mmodzi wa ma agents amene eh, anakhala affected kuti anthu awo amangidwa nawo anandiyimbirako foni dzulo ndi amene ananditsimikizira kuti amene amangidwa ndi 45
chabwino mwina chichitikireni nkhani ngati imeneyi inu mukuonera kuti ntchitozo kumeneko ndi ntchito zolemetsa kwambiri mwina zimene zachititsa kuti anyamatawo athawe kenaka ayambe ah, kukasaka ntchito zina mwina zopepukirako kunena moona mtima kwambiri ntchitozo sizolemetsa kwambiri kuti zija momwe mukumvera kuti ana akugwira kalavulagaga sizili choncho koma kuti ndinganene kuti ntchito ya kumunda kwa ife amene tinakulira kumudzi monga ine ndikuyidziwa ntchito ya kumunda momwe imakhalira imakhalabe yotopetsa basi koma vuto lomwe ndinaona uh, sindikudziwa pamene ndiyankhepa ndilakwira gulu lina la anthu kapena mwina ayi koma vuto pamene ndinaona ndiloti ana ena amene anabwera kunoko anali oti sanalimepo mwina kwawoko ndi kwa madokotala ndi kwabwinoko kuti iwowo savutika kwawoko ndiyeno sanalimepo koma angopeza connection yobwera kuno pamene anakafika kumafamu kuti anadzidzimuka chifukwa kanali koyamba ine ndikuona ngati ndi choncho chifukwa chomwe ndikunenera choncho pali ana ena amene ali wochepera msinkhu kwambiri kuposa awo athawawo akugwira ntchito bwinobwino kumafamu chabe chomwe ine ndinali kuonabe kuti a- a- anyamatawo akukwiya ndi kuchepetsedwa kwa malipiro amene a- a- amene anapangana mbali imeneyoyo anyamata aja amadandaula zoona awo anali a Austin Chipeta kucheza ndi Channel Africa